Ah, igbo bụ igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu asị m unu na chi efoliwo n'ọkwa m bụ ugo ebe n'aja m bụ chukwukadịbịa ugo ebe n'aja agba ogidi eh, akụ ilili nke abụọ ma nna ya wesị alụ hmm, ọ mụ bụ mmọnwụ na-ebe ụya apịtị gbaa n'ezi ubi ee eh, asị m na ọmaka ya emela igbo asị m ogwugwu anyị ekene ogwugwu anyị ekene udo anyị ekene ngene anyị ekene ihe agụ na chi iyi anyị ekene aka ete na-abụ bụla otule odi anyị ekene aja ana igbo anyị ekene ngwu kene ojukwu anyị ekene ndị ichie kene ichie nwoke na ichie nwaanyị anyị ekene ada isi mkpe na ada ada olu na ada igbo asị m unu doo unu ka onye chi nye zelunu so na ote otego anyị mere um, mmemme anyị mme this video that I used to do you know teaching ọdịnala igbo because my, my schedule have been very tight so I've not been able to you know space out time to talk to talk about ọdịnala mana taa eme m podcast with a university in the US so ndị ichie ndị ichie ndị mbụ na ndị egede sị m na m bịa kwuo okwu taa bụ okwu dị ebe ife a na-akwu a na-akpọ ọgbanje taa asị m ka anyị bịa jụkene mara ife a na-akpọ ọgbanje gịnị bụ ọgbanje anyị ọ gịnị bụ ọgbanje onye bụ ọgbanje kee relationship ọgbanje nwere with the conventional science ọgbanje or the right word for this kind of thing anyị na-akpọ ọgbanje nya ka anyị sị ka anyị bịa mara so today I would, I, I, this particular topic of ọgbanje is very broad that na ọ bụrọ ihe anyị ga-abịa ekwu kpam ọ gwụ so I would make it part one part two and part three because it is a very broad topic mana na anyị chọrọ ịjụ gịnị bụ ọgbanje mana before anyị aza nya bụ ajụjụ bụ ọgbanje asị m gị bụ nwa Igbo gị mara na ọdịnala Igbo nwere many aspects of ọdịnala ọdịnala Igbo nwere aspects ọdịnala Igbo nwere you know some part of it bụ the poetry ọdịnala Igbo nwere drama ọdịnala igbo nwere medicine ọdịnala igbo nwere folklore ọdịnala igbo nwere tales o nwere myths and legend o nwere literature o nwere history o nwere spirituality and all that when we speak at, about ọdịnala we should not be seeing ọdịnala as just spirituality no ọdịnala dị vast

because na the thing that forms the basics of ọdịnana bụ afa afa ọdịnana bụ afa ugiri never call use the word ọgbanje and i stand to be corrected by any dibia anywhere in the world to wake up one day and tell me na afa kpọrọ na o nwere ife afa kpọrọ kpọọ ya ọgbanje ife afa kpọrọ that thing ha kpọrọ ọgbanje bụ ihe afa kpọrọ ya bụ ndị otu that is ndị ọra ogbi in the afa world it is called ọra ogbi in the afa verses it is called ọra ogbi ọra ogbi represent ndị otu your age grade so who is that ọgbanje there who is that onye a ha kpọrọ ọgbanje onye a kpọrọ ọgbanje bụ onye a na-abụ onye bụ onye otu anyị niile bụ ndị otu anyị niile bụ ndị nọ n'ụwa bụ ndị otu anyị niile abịarọ ụwa alone if we must believe if we must trust my if we must look at this critically when a man meets a woman mgbe nwoke na-edina nwaanyị a man releases

bụ nke kwere na ọ ya anọ ndụ ndị nke a na-emekirọ ya that did not fertilize mother eggs a bụ ndị nke na-emekirọ ya which happens that na inyi ụwa ha sị na ha ama abịaru ya bụ ije ọ nya mere ị bụrụ onye igbo ị ga-anụ ebe a na ebe a na-agọ ọfọ ọ sị bụ ndị ọgbọ m ndị e tere n'afọ ime ọ sị ya ndị ọgbọ m ndị nwụ n'ike ọ sị ya ndị ọgbọ m ndị bịawara ụwa mana va abịarurọ ya bụ ndị otu we must understand in the duality of life what exists above exists below ihe ọ bụla anyị na practice in this earth this gross material earth is being practiced too in the spiritual realm ndị otu Bụ the unit, that college of people, that, that head, that group of people, that group of soul that traveled from the underworld to this world while you make a journey. Ọ nya bụ ndị otu. Mbọsị ọbụna ị bịara ụwa gị bụ nwa Igbo. Mbọsị ọbụna gị bụ nwa Igbo ji bịara ụwa. E nwere ndị gị na va so wee bịa ụwa. E nwere ndị gị na va so wee mee ka move unu ji wee bịa ụwa. Ọ nya bụ ndị bụ ndị inyi ụwa gị. ọ nya melu na onye ọbụna nọ n'ụwa nwere inyi ụwa onye ọbụna nọ n'ụwa bụ onye otu don't accept the fact na mmadụ bịa sị gị na e nwere ndị bụ ndị otu ntụ even we went to an extent of contradicting things after as if dibia dibia sị gị na e nwere otu ndị otu ọfịa na e nwere ndị otu ụzọ ndị otu enu ndị otu ihe a na-akọ akụkọ long stories now ndị anyị bụ bụ ndị otu anyị bụ ndị a na-akpọ ndị eze ndị eze n'ebo we have duality of life we believe there are two places one can come from one either you go through aja agụ or you go through through ebo Aja agụ bụ burial gbo Aja agụ that is Ajofia burial ground which we call burial ground. Then we believe that souls who did good things come from Ebo. In every village there is a place we call Ebo and there is a place we call Aja agụ. Every village nwere ihe a m na-akọrọ gị. Ya mere o nwere ife ga-eme gị today there is a situation you will face in life especially ma enwere ike ịnọgide mụwara nwa. A sị gị na a ga-eje kere gị aka ogeli na a ga-emere gị ime ịchụ aja aka ogeli a sị gị na anyị ejebe n'ebo wee chụọ nya bụ aja o nwe nke a ga-eme ọ bụrụ nke ndị ụmụ ọkpụ ọ bụrụ nke ndị nwụrụ anwụ ka ọ sụrụ a sị gị na anyị ejebe n'aja agụ wee chụọ nya bụ aja ife anyị bụ anyị abụla ọgbanje ife anyị bụ bụ ndị otu mana ndị otu anyị bụ ife anyị bụ bụ ụmụ ndị eze n'ebo we are kings in n'ebo that's why we are gods and goddesses

going back to the original word of what ọgbanje should not what ọgbanje should not be because e meziri ya a na-emezi ọgbanje dịka a bad thing anyị bụ eze anyị bụ eze n'ebo anyị bụ ndị a gọzili agọzi anyị bụ ndị dị nnekwu onye a mere dibịa ị bụ dibịa bụ mmadụ ife ọbụla i mere ndị inye ụwa is the paramount people because ọ ha dela akwụkwọ nya bụ akala aka anyị bu ọ nya bụ ndị inye ụwa ndị otu gị abụ ndị otu gị bụ ndị ọra ọgbọ gị na fa so bịa ụwa bụ your age grade n'ime mmụọ all ndị a bụ the group of soul you make journey with that's why sometimes you see na o nwere ihe ị ga na-eme in your life it won't be working because e nwere inyi ị ṅụrụ n'akpụ we will also discuss more in the future video

they are going to earth you know ha gagide pụta na the land of the between the land of the living and the land of the dead o nwere gatekeeper a na-akpọ akpụ akpụ ọkalaete n'ava ọ nya bụ akpụ n'akpụ a ka a na-achịnye gị uwe ka a na-achịnye gị this body bụ uwe i nyi that's why sometimes we define souls as, as binary these are codes souls are binary and, and codes they are not ọ bụrọ feminine ọ bụrọ enwerọ dịka gender when it come to soul we will discuss about this in a subsequent video because this is very deep now when this group of soul wee pụta jegide jegide jeluo na akpụ akpụ e wee jụọ nya chukwuka dibia kee ive ị na-eje ụwa ije mee ọ sị ya na enwere famili dị be ndị be one a na a na-akpakwa na ha na-ekpe ekpere nwa na ha na-ayọkwa nwa mana nwoke na-eje nwunye ya edina na ọ na-eje nwunye ya ihe na ọ ha na-achọ nwa na ya na-eje ije zaa fa ekpere e wee sị gị okay chukwuka dibia kee mgbe ị ya anata ya bụ ije chukwuka dibia wee sị na ya ya anatakwa na na na mgbede which is na ya na ya aka nka ọfụma wee nata ya bụ ije ị wetago o wee ṅụọ inyi na bụ onye a bụ nya bụ inyi ụwa ebe a ka ya nọ kwuo ive ya abụ ebe a ka ya nọ kwuo metụta ya ebe a ga-astampụsị gị nya bụ inyi bụ n'akara aka ya bụ anụ ahụ a chi nyere gị n'akara aka gị ya mere mgbe gboo ha bịa na-agụ egwu nwa ọgbanje a sị gị nwa ọgbanje gị chetakwa ya bụ inyi ahụ ị ṅụrụ n'akpụ ọ sị gị gị bụ nwa ọgbanje o nwere ndị bịara ụwa bịara ụwa ṅụọ iyi na ba ya anụlọ di o nwere ndị bịara ụwa ṅụọ iyi na ba ya anụrọ nwunye o nwere ndị bịara ụwa ṅụọ iyi na ha ya ebilo otu nwaanyị o nwere ndị ṅụrụ iyi na ba ya abụ dọkịta ha bịazi ụwa mebe ife ọzọ bụrụ ife ọzọ ọ gbaba ha ụgwọ so okwu anyị na-ekwu wee bụrụ gịnị ọgbanje bụ that group of souls that made journey at the same time they could be hundred they could be millions But these people are interconnected with a certain energy. When something is happening to one, it's happening to all. If we can remember mgbe ọdịnala Igbo mgbe ọdịnala Igbo ka dị ọdịnala Igbo si adị bụ ụbọchị bụrụ gboo every village nwere ndị otu ọgbọ mụ bụ Chukwuka Dibia anyị nwere ndị otu ọgbọ enwere m ndị otu ọgbọ mụ na ba bụ ndị otu ọgbọ na be nna m mgbe Igbo bụ Igbo a na-abụ nwa ikorobịa topụta ya na ndị otu ọgbọ ya je waa akwa onye na ndị otu ọgbọ ya jebaa mmọnwụ ndị otu ọgbọ na-alụ ụzọ n'obodo ndị otu ọgbọ na-enyere onwe ha aka mgbe igbo bụ igbo bifo ndị ụka bịa mebie ife anyị na-eme mgbe ahụ ndị otu ọgbọ na-atụkọ ego o nwere onye otu ọgbọ ibe ha na-ada eme ọfụma ndị igbo ndị otu ọgbọ anyị na-esọpọtụ anyị nyere anyị aka na ndị otu ọgbọ anyị dị nnekwu ụbọchị bụrụ gboo ndị otu ọgbọ a na-eme kọmpetishọn n'obodo hmm? a na-eme kọmpetishọn n'obodo n'isi ihe gbasara ndị otu ọgbọ maka na gịnị na ọ ndị otu ọgbọ na-emezi obodo o nwere ife ndị Igbo na-akpọ ịla ulo that is iri nla that is inye fine i tie nwunye gị ihe ụbọchị bụrụ gboo nwunye gị wee je kpee gị n'aka ndị otu ọgbọ gị ha mechacha gị ihe ha mechicha gị ihe n'elu ụwa ọ bụ na iji eje gwọọ ọgwụ obodo wee mara ewee je kpee gị n'aka ndị otu ọgbọ gị emechicha gị ihe na nya bụ obodo mana ụmụ ihe a niile kwụsịzịrị anyị meziri otu ọgbọ zigharịa baa na chọọchị ndị ụka buteziara anyị group ọ nya bụ ife a kpọ zone 1 na zone 2 na zone 3 na st michael zone mana ndị bụ igbo nwere ife a na-akpọ otu ọgbọ otu ọgbọ anyị dị ike maka na anyị niile bụ ndị otu maka na anyị bụ ndị eze n'ebo maka na anyị bụ ndị dị nnekwu igbo ka m kọọrọ unu akụkọ ọgbanje unu kpọziri nya bụ afa anyị bụ ndị ala maka ịbanya banya ịkpọzi nya bụ ife ọgbanje kezi ka anyị eji kpọọ ndị dị nnekwu ọgbanje kezi ka anyị eji kpọọ ndị bụ ndị otu anyị ọgbanje dibịa bịa ọ sị gị na ya ekeele gị ọgbanje dibịa bịa ọ sị gị na ya eje chụọrọ gị aja ọgbanje ife anyị bụ bụ ndị eze n'ebo ife anyị bụ bụ ndị bụ nnekwu ife anyị bụ bụ ndị dị ebube ife anyị bụ bụ ndị bụ anyị bụ igwe anyị bụ ọra hmm? so okwu ọzọ wee bụrụ na-asị ndị dibịa ka anyị kụziere igbo ife afa kwuru enwerọ afa bụ afa ọgbanje o nwerọ ife a kpọrọ ọgbanje n'afa I stand to be corrected and na-agwa any dibia anywhere in the world to change to tell me any afa verse that calls it ọgbanje it has never been ọgbanje it is a means ndị Igbo ji achọ ka akọwa a phenomenon of of genotype factor mana ife anyị bụ anyị abụrọ ọgbanje ife anyị bụ bụ ndị otu ife anyị bụ bụ ndị eze n'ebo ife anyị bụ bụ ndị eze n'ebo ife anyị bụ bụ ndị dị nnekwu hmm? so ụmụnne m na ụmụnna m onye ọbụla na-agwa unu sị unu na enwere na anyị bụ ọgbanje anyị abụrọ ọgbanje ife anyị bụ bụ ndị bụ ndị eze n'ebo ị ga-afụ dibịa ọ sị na ọ na-agba afa ọgbanje dibịa ị narọ agba afa ọgbanje ife ị na-agba bụ afa ndị eze n'ebo afa ndị otu ọ nya mere mgbe ị ya-awụ afa n'ana ọ sị gị na va bụ ndị otu ee na odi ogbi na iwe na-ewe va ọ sị gị na iwe dị va n'obi maka na ị yalị va na ị rapụrụ ha that you left them it's more like us

Class of 1997 ọ nya bụ otu ọgbọ ọ sị gị ka ọ dị n'ụwa ka ọ dị na mmụọ hierarchy anyị nwere n'ụwa otu a ka o si dị na mmụọ that's why we must understand na enwere chain of hierarchy ndị inyi ụwa bụ ndị dị nnekwu gị bụ nwa gị bụ nwa onye igbo gị na ndị inyi ụwa gị dị na mma agụụ aya agụrọ gị gị na ndị inye ụwa gị dị na mma ego aya akọrọ gị ndị inye ụwa mụ bụ Chukwu ka dibịa mụ bụ ugo ebe n'aja ife m na-akpọ va bụ udu akọ mmiri ife m na-akpọ va bụ pocket never dry maka va ada ekwe ka ọ kọ m maka na m bekuo ha bụ ndị inye ụwa bụ ebunye m ike m bekuo nya bụ ndị inye ụwa emeelu m ife m na-ayọ va m gbakwute ndị inye ụwa m sị fa biko kene ha nyere m aka na ya bụ ọgụ m na-eje ha abịa n'igwe gị bụ nwa igbo gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị gị bụ ichie gị bụ ada isi mkpe ka m kọọlụ gị akụkọ na dibịa kara nka abụrọ na ọnya bụ na ọ ma ọdịnala sị gị bụ nwa igbo marụ na ọgbanje abụrọ ezigbo afa ị ga na-akpọ ndị otu gị ndị otu gị bụ ndị eze n'ebo ọ ndị si n'ebo wee bịa ha bụrụ ndị nọ n'aja agụ hmm? na ndị otu gị bụ ndị dị nnekwu ị malụ ndị otu gị gị bụ nwa igbo ọ ya adịrị gị mma nyakwa mere ndị igbo ji sị gị bụ nwata na nwata ma nna ya amagokwanụ ndị ichie na nwata ma ndị ichie amagoro chukwu gị bụ nwa onye igbo ndị a niile na-akpọ ọgbanje kwụsịkene ịkpọ va ọgbanje na va abụrọkwa na ọgbanje kwụsịkene ịkpọ va ọgbanje kpọba va ndị otu gị kpọba va ndị eze n'ebo na ọkwa ndị dị nnekwu ka va bụ gị bụ nwa igbo ị mara evenerate if you know how to venerate your energies this particular ndị otu you can never lack if you know how to venerate, venerate these people you can never be in the lack eh? because ọ ha nwa ị na-eti mkpu na-ayọ chukwu okike ihe ya bụ ndị a dị nnekwu bụ ndị eze n'ebo bụ ndị otu gị fa akwụrụ gị n'azụ wee na-ayọ chukwu chukwu geenụ ya ntị na ayịyọ ọ na-ayọ chukwu emeelu gị nya bụ ife ọ ha bụ ndị inye ụwa ọ ha bụ ndị ma ife ị ya-abụ ọ ha bụ ndị ji gị na va so mbọsị ị ṅụrụ iyi n'ije ụwa gị so gị bụ nwa igbo asị gị doo doo biko ee malụ ndị otu gị ka ọ dịrị gị na mma malụ ndị otu gị ka ofe olu gị oyi malụ ndị otu gị ka chi dị mma wee dịrị gị hmm? sunu na m ga-ebe ya nkenke ee m ga-atrykwa ka m kụzie maka nya bụ ndị otu ọ dị omimi anyị ga-akụzi extensively about about inye ụwa anyị mechakwa akụzie ka e si evenerate ndị otu anyị akụzie other part of ihe gbasara ndị otu na gịnị ka ị ya na-eme ka ị ghara ịkpasu ndị otu gị iwe ọ habara gị si gị ekene m unu sị nke onye chiri nya zere unu sị unu aka m ume egbu ngwu mma atụ ya nkọ asị m na a ya-elu ka urukpuru hmm? maka na urukpuru anara aka anara eru urukpuru n'igwe asị m na a ya-adị ka mmiri a ya-adị ka ụzọ mmiri na ụzọ mmiri anaghị echi echi a ya-adị ka okwute buse n'ime mmiri asị m unu na nzu ka chi ugo gbachara ugo wee wee bụrụ eze asị m na ihe adịkwanụ nnekwu anyị agbawa ndị ọrụ obi anyị si abịa burula anyị ụzọ nụọla anyị ọgụ sị unu ndo ndo biko na ọ n'iru ka nwa enwe na-amana na nwa enwe anakwana ama n'azụ hmm? mmagbu anakwana egbu awọ sị unu ugo na ọkwa nzu ka chi ugo gbacha ugo wee wee bụrụ eze sị unu doo na-ekene mụ na ọkwa mụ bụ chukwu ka dibịa mụ bụ ugo ebe n'aja agba ogidi ee eh? apịtị gbaa n'ezi ubi sị gị je chacha na ị ya-azọrọ m ụkwụ i wee baa n'ubi gị olee sị m na ị chọrọ iri nri ekene m unu sị unu ka ọ gazie nụ